So thosaigh sé amach le go leor daoine ag tweetáil as Gaeilge so bhíomar ag ceapadh go mbeadh sé go deas imeacht éigin a bheith againn le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia go mbeimis in ann ceiliúradh faoi leith a dhéanamh ar an nGaeilge agus ar na meáin shóisialta. So we decided for Lá na Meán Sóisialta that we wanted a special day during the Seachtain na Gaeilge le Energia Festival that we would celebrate the Irish online and celebrate Irish on social media. So a bhuíochas le daoine ar nós Cormac atá théis Facebook, Gmail, WhatsApp agus go leor eile a aistriú go Gaeilge. Bheartaíomar go mbeadh sé go maith ceiliúradh a dhéanamh agus painéal beo a dhéanamh ar an séú lá déag. So, em, for anybody maybe who doesn't know, Cormac has worked on Facebook, Gmail, WhatsApp and different things, translating them all as Gaeilge. So.

Bígí ag tvuíteáil, bígí réidh le ceisteanna a chur ar ár gcainteoirí iontacha ag an deireadh agus ar Chormac chomh maith. Agus anois iarrfaidh mé ar Siobhán ó Champas Phádraig anseo i DCU cúpla focal a rá linn. Go raibh maith agat Orla. Céad míle fáilte go dtí an seomra caidrimh anseo ar Champas Phádraig DCU. Tá muide i DCU chomh sásta go bhfuil sibhse linn inniu, Seachtain na Gaeilge agus na hAmbasadóirí iontacha. Tá Caoimhe anseo, seo ceann de na hambasadóirí is fearr atá againn ar Champas Phádraig agus i nGlas Naíon. Déanann sí an méid sin stuif just chun eolas a thabhairt dhaoibh, seo an seomra atá againn don Ghaeilge ar an champas seo. Bíonn imeachtaí Gaeilge ar siúl anseo an t-am ar fad, so we've loads of different events that happen here all the time. This actually wall here is a collection of all the favourite words that the students and staff here and we kind of amalgamate it together to kind of bring it together and have a seomra that's like a new place that you can go learn Irish that you can hang out in. An rud atá ann faoi DCU ná tá muid an-báúil don Ghaeilge, tá rudaí iontacha déanta againn anseo, tá institiúid oideachais atá againn anseo so má tá sibh ag teacht anseo amach anseo is féidir staidéar a dhéanamh ar an múinteoireachta, tá Páraic, Louise agus Lorraine ansin is féidir leat labhairt leo ar ball. You can go talk to them if you're interested in becoming a primary school teacher. Chomh maith leis sin, tá Fiontar, Scoil na Gaeilge. Deirtear liom faoi Fiontar, Scoil na Gaeilge, gurb é an scoil Gaeilge is mó ar domhan anois. Woo! I know, that's pretty impressive. Eh, déanann siad cúrsa iontach ansin maidir leis an iriseoireacht agus an Ghaeilge agus an gnó, so má tá sibh ag iarraidh teacht chomh fada linn,

Tá muid chomh sásta go bhfuil sibh anseo linn. Bain sult as an lá. I'm really happy that you're here. If you are interested in coming to DCU, please do check us out. Fiontar as well, Rugbaí Club, you know this as well. They have developed Téarma.ie, Gaois, Ainm, Dúchas, all the different things that we use as people who work through the medium of Irish and it's really, really exciting what they do. So, sin an méid uaimse. Tá míle fáilte romhaibh. Tá muid chomh sásta go bhfuil sibh linn. Agus go n-éirí go geal libh!
Agus ár mbuíochas le Siobhán, bhí sí cráite linn le linn na seachtaine agus sinn ag iarraidh gach rud a shocrú sa seomra, so go raibh míle maith agat Siobhán agus don fhoireann ar fad anseo i DCU, táimid ana ana bhuíoch. Anois a chairde, tá urraitheoir againn ag an bhféile agus. Tá Energia linn, táimid ana-shásta le dhá bhliain anuas agus tá sé ag tabhairt rud breise don fhéile le dhá bhliain anuas. Tá an tacaíocht airgeadais, dar ndóigh, iontach agus iad ag cuidiú le tuilleadh grúpaí pobail agus sinn ag cur maoiniú ar fáil do ghrúpaí pobail agus tá sé ana-thábhachtach go bhfuil urraitheoir ar nós Energia againn lena leithéid a dhéanamh. Ach níos tábhachtaí fós, is comhlacht ollmhór, comhlacht ana-aitheanta atá ann agus iad thar a bheith báúil don Ghaeilge agus iad ag déanamh an-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn agus sin rud atáimid ag iarraidh a spreagadh dar ndóigh agus Cathy ach go háirithe. Tá Cathy théis ríomhphost a chur le chéile, ceann dátheangach agus é curtha ag 8,000 duine agus sin daoine b'fhéidir nach mbíonn páirteach i saol na Gaeilge de ghnáth nó b'fhéidir daoine nach bhfuil théis ríomhphost as Gaeilge a fháilt riamh agus táimid an-bhuíoch de sin agus sin cuid den tacaíocht a thugann siad dúinn. So just I'm gonna ask Amy here from Energia to come up and and chat to us in a second.

Ba mhaith liom go gcuirfeadh sibh fáilte ollmhór chuig Amy agus chuig muintir Energia.
Dia daoibh go léir, gabh mo leithscéal don píosa páipéir, my memory isn't great at the moment so I don't want to forget anything. Tá áthas agus bród orainn tacaíocht a thabhairt do Sheachtain na Gaeilge le Energia 2018. We're thrilled to be involved for a second year with this fantastic festival of Irish language and culture. Bhí an-chraic agus spraoi againn an bhliain seo caite. Bhí na muca guine ag damhsa céilí ar fud na tíre, ó sráideanna na Gaillimhe go Faiche Stiabhna. They only got as far as Tralee so far this year but uh, you know, the, the sneachta put a bit of a stop to their gallop unfortunately.

comhrá meaisín uisce ar siúl sa chistin so it's great to see everyone getting involved agus tá tráth na gceist ar siúl inniu just to round off the festival so that'll be a bit of craic as well so it's Lá na Meán Sóisialta today, we've brought our Cube féinín with us, you might have seen it in the leabharlann above. Um we've got a a shopping voucher for fifty euro for the best post on Instagram or Twitter today so using the hashtags Daoine Cliste agus eh LNMS18 so faigh do chairde agus bain triail as! Um is breá le is breá le na muic na muca guine féinín a thógáil freisin so b'fhéidir go rachaidh siad isteach sa cube féinín libhse, you never know!

Ar an taobh tá Caoimhe anseo, atá mar mhac léinn i DCU agus beidh sí ag labhairt linn faoin gCumann Gaelach agus faoina baint leis an teanga. James Patrice, an saineolaí Snapchat agus an réalt teilifíse, an réalt teilifíse in aice leis chomh maith agus sin Caitlín Nic Aoidh atá, gurb as Gaeltacht Thír Chonaill di agus atá ag obair mar láithreoir aimsire le TG4 agus ansin Noel McGrath, iománaí ó Thiobraid Árann le dhá All Stars buaite aige agus an-spéis aige sa teanga chomh maith. So anois a chairde, seo dhaoibh an painéal cainte, so bígí ag tweetáil agus mar a dúirt Amy tá duais le buachan don selfie nó féinín is fearr níos déanaí agus chomh maith leis sin beidh duaiseanna ann do na tweetanna le linn na cainte. Conas tá sibh ar fad? Right, so mar a dúirt Orla, em is mise Cormac, I'm Cormac and I'm I'm gonna kinda leave it over to these four to

Bhuel, mura mbeadh sé sin cúpla bliain ó shin, chonaic muid go raibh achan duine ar Snapchat agus tá maith againne tús a chur leis seo fosta, so bhí mé féin agus Mícheál Ó Ciaraidh, bhí muid ar Snapchat TG4. So bealach a bhí ann le, le dhul i dteangmháil le daoine óga, so daoine, b'fhéidir ag scríobh aistí sa bhaile agus mar sin, teachtaireacht isteach, how do you say this in Irish, I want it for my essay, so, so rudaí mar sin agus de réir a chéile thosaigh sé ag fás agus ag forbairt fosta.

Em so, ar ar Snapchat? Ar Snapchat Yeah, ar nó Instagram, yeah. yeah, bhuel em, mar sin rud atá ann, corruair just ghnímid rudaí like Q and A em le le daoine agus ansin em corruair bím féin agus Mícheál le chéile ag pleidhcíocht ná magadh ar ar em Snapchat so nuair a tharla bhuel an cleas aimsire cúpla bliain ó shin, bhí, thoisigh muid, mé féin agus Micheál, agus bhí lá iomlán againn, ní raibh dualgais ar bith eile orainn ach amháin a bheith ar Snapchat, so ní fhéadfá a rá gur job a bhí ann, so we were sitting on Snapchat all day and that was our job for the day which was pretty impressive but em we em we ended up then you know rudaí cosúil le, go leor cleasannaí eh ar leith and agus cuid acu just d'éirigh go maith leofa. And of course you've gone viral kind of away from social media before as well, maybe you'd you'd talk a bit about that? Um, ok, so a few years ago, yeah, cúpla bliain ó shin bhí an Oíche Shamhna ar siúl agus mise a bhí ar an aimsir Oíche Shamhna agus um, seo thart ar trí bliana ó shin anois bhí mé ar chairpéad draíochta, so I was flying on a magic carpet for one of my weather bulletins because you know Halloween night why not dress up and make use of the blue screen so bhí scáileán gorm. So ansin an bhliain dar gcionn, d'éirigh go maith leis sin so bheartaigh muid rud inteacht eile a dhéanamh agus ansin ehm bhuail splanc thintrí mé agus mé ar an aer. So does anyone remember that? Yeah, yeah. So sin an pervert a chaint agam inniu yeah. So go leor rudaí beaga mar sin agus ansin eh anuraidh rinne mise giota beag mar ehm,

I, I, I enjoy reading them every day and um nuair a bhí mé um nuair a bhí mé sa bhaile tá mé ag labhairt um ar Twitter nó um ar Instagram le le na spóirt le soccer le um iománaíocht le peil so when I'm at home I'm reading all about them on, on Instagram or on Twitter especially

Yeah, no, it went really well, go deas mhaith. Em, Caoimhe, úsáideann sibhse na meáin shóisialta, sibh leis an gCumann Gaelach, an úsáideann? Yeah, baineann muid úsáid as Snapchat agus Facebook an chuid is mó leis na himeachtaí a chur chun cinn. Em, so cruthaíonn muid imeachtaí ar Facebook agus déanann muid iarracht pictiúirí deasa a chur leo le daoine a mhealladh chucu, agus pizza agus Plé, bhí mé cineál ag Googleáil, you know, nice pizzas, ní raibh mé ag iarraidh pineapple nó aon cheo a chur ann a bheadh conspóideach, agus baineann muid úsáid as Snapchat ansin le cineál físeáin a thógáil de na himeachtaí. Agus maidir leis an Aontas, bhuel, is dóigh mar oifigeach Gaeilge an dualgas is mó atá ar an Aontas i leith na Gaeilge ná cineál tacú leis an gCumann Gaelach, ag déanamh iarracht poiblíocht a dhéanamh ar imeachtaí an Chumainn ar Snapchat an Aontais agus imeachtaí móra ar nós Féile, go mbeidís cruthaithe ar leathanach an Aontais agus go mbeadh siad le feiceáil freisin, b'fhéidir go mbeadh nasc Facebook nó rud eicínt i ríomhphost an Uachtaráin, ríomhphost an Aontais, so, is dóigh just leis an scéal a scaipeadh. An úsáideann sibh

yeah, sin é a bhfuil iad, just rudaí atá bríomhar agus spraíúil agus mar sin de is féidir físeáin a thógáil, so úsáideann muid Snapchat dóibh siúd. Ach go minic just oibríonn pictiúirí agus rudaí go maith, so déanann muid iarracht iad sin a chur ar Facebook agus is féidir leat cineál dul ag stalkáil ansin. Yeah, sin suimiúil mar tá, sea, na físeáin agus na pictiúir an-tábhachtach ar na meáin, so sea, b'fhéidir le rá fosta mar ar sin Kathleen, do you use certain platforms for certain events or to promote certain things and if so what what way? Yeah cinnte so úsáidimid go leor Facebook Beo nuair atá ócáidí ar siúl má táimid ag Oireachtas na Samhna nó má tá ócáid mhór ar siúl beimid ag déanamh Facebook live agus Periscope agus corruair Insta live fosta so braitheann sé Caithfidh tú smaoineamh fosta ar an aoisghrúpa. Tá mé ag déanamh anois go mbíonn na daoine óga ar Instagram agus ar Snapchat níos mó, b'fhéidir, ná ar Facebook agus a leithéidí, só braitheann sé ar, má táimid ag iarraidh b'fhéidir clár do dhaoine níos sine, seans gur ar Facebook is fearr é, an rud sin a dhéanamh agus ansin fá choinne na daoine óga, níl 'fhios a'm an leanann sibh bloc ar TG4? bloc, yeah, fá choinne na daoine óga, só tá sin ann.

Agus chun a rá i dtosach, táimid ar Facebook Beo agus má tá ceisteanna ag an lucht féachana ar Facebook Beo, tá fáilte romhaibh iad a chur isteach chugainn chomh maith, ceisteanna do na cainteoirí. James, bíonn tusa ar Facebook Beo go rialta le Dancing with the Stars nó ag.

Challenges as well so it was just a fun event for for the students for everybody involved there was lots of music agus bhí mé ag caint Gaeilge on the microphones agus tá na páistí ag caint Gaeilge a bit better than me I suppose but tá mé ag foghlaim gach lá agus

taobh amuigh den seomra ranga agus dar ndóigh tá an Cumann Gaelach an-tábhachtach sna coláistí chomh maith so like an Ghaeilge a thógaint taobh amuigh den seomra ranga nó den léachtlann nó an téatar mar atá air i gColáiste Phádraig so cad a dhéanann sibhse? What, what do an Cumann Gaelach do here? Well I suppose just míneoidh mé do na daltaí i dtosach an Cumann Gaelach it's kind of an organised not an organisation it's more of a society in college where basically

Agus téann muid chuig an Oireachtas, so we go to em like well it's kind of like an Irish festival em tá, cad eile, déanann muid an t-uafás rudaí. Bhí Seachtain na Gaeilge ann an tseachtain seo caite agus ceann de na himeachtaí is fearr a bhí ann, bhí painéal ann ar nós seo ach em fuair muid Peadar a chruthaigh an Pop Up Gaeltacht i mBaile Átha Cliath, em bean eile darb ainm Paula atá mar thánaiste, she's a tánaiste ar Chonradh na Gaeilge agus bean eile darb ainm Laoighseach Ní Choistealbha who is the Irish Language Officer with the Union of Students Ireland agus chuir muid ceist orthu faoi gach rud like these are all proper Irish speakers but we didn't ask them a thing about Irish. Bhí muid ag cur ceist orthu faoi cá gceannaíonn tú do chaife agus cineál bhuel, chuir mise an cheist orthu agus cineál rudaí eile ar nós,

Gan a dhath. Cúpla ceist b'fhéidir ar Noel agus James. Obviously we're kind of coming towards the end of Seachtain na Gaeilge agus bhur ré mar ambasadóirí. An raibh aon tuairim agaibh fén nGaeilge roimhe seo? What were your ideas of Irish before you took on this role agus an bhfuil sé sin tar éis athrú? B'fhéidir tosnóimid leatsa Noel.
Bhuel nuair a bhí mé sa scoil le deich mbliain, le deich mbliain, so when I was in school we say ten years ago bhí mé bhí mé ábalta ag caint Gaeilge go maith agus I did the leaving cert at higher level for Irish and I was well able to speak um, Irish ach nuair a d'fhág mé an scoil

Cúis bhróid do dhuine ar bith a labhrann Gaeilge go bhfuil a leithéid sin ar fad ag déanamh iarracht agus ag úsáid an cúpla focal go laethúil le linn seachtain na Gaeilge agus ba cheart é a choinneáil ag gabháil i rith na bliana fosta ar ndóigh maith go leor agus úsaid de suim atá ag daoine óga. Mar a dúirt James anseo ag déanamh go leor físeáin fá choinne scoltacha agus nuair atá muid ábalta cuairt a thabhairt orthusan fosta, bhí sé, bhí sin go hálainn agus tá spéis acu ann fosta, rud a ardaíonns mo chroí go mór mhór. Agus roimh, b'fhéidir an triúr agaibh, cén buaicphointe a bhí ann, the highlight of Seachtain na Gaeilge for you? Did you have one? Inniu! So, Caoimhe, just do na daltaí go háirithe atá anseo, an dtabharfá roinnt eolais dóibh, like, how do you get involved? So, duine éigin atá ag teacht ón scoil, ó Alex nó from Kevin's, agus atá ag rá, ba bhreá liom baint a bheith agam leis an gCumann Gaelach, I'd love to be involved but I don't know what to do, what, what do you do? Chomh héasca, chomh, chomh héasca. So, ag tús na bliana, ag tús gach bliana, at the beginning of every year, there's a day called Clubs and Socs Day.

agus focal atá acu i nGaeltacht Láir agus ciallaíonn sé blustery agus ansin turadh, sin cineál de briseadh beag idir go leor ceathanna so it's a little dry spell in between a lot of rain showers and there's no actual direct translation which I love words that don't have a direct English translation. Ach b'fhéidir an focal Gaeilge is fearr liom ná macasamhail.

Bhí, bhí orainn cineál de stíl s'againn féin a chruthú agus a fhorbairt, you probably do the exact same thing, you know, you have to develop your own style on Snapchat, so, you know, níl maith duit a bheith ag aithris ar dhaoine eile, so there's no point copying anyone else, you just, you're better off to do your own thing. Tá sé cosúil le bheith ag láithriú cláir teilifíse, caithfidh tú,

a website seachas é a bheith i leabhar, ná gur féidir go leor rudaí eile, so aon uair a fheiceann sibh an C, M, U sin, sin comhaid fuaime nó pronunciation files a thaispeánann duit conas na focail a rá sna canúintí éagsúla, so, so sin Conamara, so an Ghaeilge atá ag Caoimhe anseo.

So, a good, a good example, I suppose, of the differences ehm, idir na canúintí ná an focal madra. Ehm, madra a déarfainnse, madra a déarfadh Noel. Ehm, Caoimhe? Mada. Mada, is dócha. Madra. Madra i gCúige Mumhan agus Caitlín bhocht. Maidir. Maidir. So, aon áit ar an suíomh go bhfuil na, na litreacha sin, C, M agus U, is féidir éisteacht leis na comhaid fuaime. Chomh maith leis sin, tá go leor, leor eolais ann, abair, tógaimid an focal take, agus tá sibh ar fad ag foghlaim fén modh coinníollach agus na rudaí seo. Má fheiceann sibh na rudaí seo, verb, is féidir cliceáil ar sin, Agus gheobhaidh sibh an Aimsir Chaite, an Aimsir Láithreach, an Aimsir Fháistineach, an Modh Coinníollach, agus tá sé sin ar fad ann, it's all there completely free of charge at foclóir dot ie. So, díreach le críochnú, an an ócáid seo, tá sé mar chuid de, ar ndóigh, Seachtain na Gaeilge le Energia. Ba mhaith liom, tá cúpla rud fé na cathaoireacha, an bhfuil aon rud fé do chathaoir agus má tá, ar mhiste leat seasamh suas, tá Tá clúdach litreach fé roinnt cathaoireacha, so an seasfadh sibh suas má tá.